e nwere nwanne anyị nwoke kpọrọ m wee kpesara m ife mwute e mere ụmụnne anyị na kaduna unu nee anya na akụkụ m ebe a unu ya afụ shops ndị a emechiri emechi ebe ụmụnne anyị na-azụ ahịa o wee bụrụ na ndị ugwu ka ebe a dị n'aka e wee na-akwụ ego ada agbaji aka ụmụnne anyị wee nọrọ ebe a na-achọ ife afọ ya eri ọ nya ka ofu onye igbo be anyị ji eje si n'azụ wee gokọrọ ebe a na-arụ ọrụ a gwa ghị afa ego one a na-akpọ ebe a a gwa ghị afa ego ole o debere ebe a o wee kwụrụ ọtọ baa na millions o wee bido ịgbaji ha aka ha wee kpọọ m wee kpesara m ya m wee tie m wee sị mba na m ma abịa ebe a ka m tie mkpu maka igbo bụ ofu nwanne na-adị na mba ọ bụrụ na nna anyị ojukwu dị ndụ ụdị ife a ma adị na-eme ọ bụrụ na MNK nwere onwe ya ụdị ife a ma adị na-eme e nwekwa ndị ọzọ na-ekwu no mana uche anyị adị ya maka anyị nwa bụ ndị igbo tọrọ atọ ya maka enwerozi spokesperson for ndị igbo oh yes ọtụtụ mmadụ dị afraid of speaking maka ndị nke kwuru ekwu eji ha onye ndu ndị igbo na Lagos ọ kwa aka ji ya aka m na-ajụ ịta ajụjụ ya ruo taa MNK aka ji ya wee ruo taa ife nwanne mere nwanne ife m na-akọwara unu ụmụnne m bụ na ojukwu emeka ife nna anyị ojukwu mere ife dị egwu kwudoro ndị igbo asọ ya anya mgbe umaru dikko mere ife adịrọ mma ọ sụọ ya ụla mgbe a na-eme 93 conference ọ na iru abacha ka ọ nọ wee mee ọ ife eji ama nwoke ama m ọtụtụ ndị ugwu na-eme politiks ha ncha na-ekwuru ndị be ha first ama m ọtụtụ ndị ofe mmanụ na-eme politiks ha ncha na-ekwuru ndị be ha first mana ọtụtụ ndị igbo na-eme politiks na-ekwuru maka obodo a bụ naijiria first ụnụ afụrụ ebe mmiri na onwe ha gara during election ama m ọtụtụ shops ndị be anyị emebiri ife ka anyị tụọ vootu a gwa anyị atụna legacy dị mkpa so legacy dị mkpa very very important a na-ekwu okwu legacy ife anyị na-achọ bụ good name ezi afa ka ego mana ọtụtụ ndị okenye anyị nọ kịta aghọtarọ ya ọ nya ka m ji wee necha ọnwụ ee eh, onyeka onwenu necha ọnwụ iwuanyanwụ nee nke ọkwadike chukwuemeka ezeife nene nke ifeanyị ụba mmadụ anọ a bụ ndị igbo a kpụ n'ọnụ ndị na-eme ka ife igbo daa ụda mana ife chọrọ ịjụ bụ kedu legacy ha debezi kedu the untarnished name ha debezi kedu legacy mmadụ anọ a nwụrụ anwụ debe ife dị n'aka ndị ugwu ọ gala ha ọnụ nya ka nwanne anyị nwoke goro wee debe ya na millions ụbọchị ọma ụmụnne m igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m ụnụ ụnụ anụla n'ife nwanne anyị nwoke brọda Paul Shigbo kwuru ụnụ afụkwana n'ife onyonyo o gosiri anyị niile bụ ndị igbo ka anyị kwukene eziokwu ana m ekwu kwa mgbe kwa mgbe ụna nọ n'ime naijiria nka nọgodo n'ime naijiria wee ruo mgbe a ga-asị na amasị gị na naijiria pụọ pụtụ na nka nọ n'ime naijiria nwanne m o nwere onye na-amarginalize m adamu ada amarginalize nke tosin ji amarginalize m i'm telling you the truth onye na-amarginalize mụ na gị naabọ bụ nwanne anyị naabọ nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị ndị igbo anyị na-ada adụba very very emotional and sentimental mgbe ọbụla fa nụrụ marginalization ma ọ bụ freedom ha suspend ya their reasoning once anyị nụrụ ma anything margin once onye Igbo nụrụ marginalization or freedom ọ da echezi echiche again o bidozie act ba na-ekwuzi ife ọbụna pụtara ya n'ọnụ mana ka m gwa gị eziokwu nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị o nwere onye na-amarginalize mụ na gị naabọ na naijiria kedu ka o siri mee gwa m ofu ebe na naijiria today before and even today since 1999 till today e nwegolu gọọmenti onye Igbo na-anọrọ na ya e nwegolu ministers onye Igbo na-adịrọ involved senate onye Igbo na-adịrọ involved house of rep onye Igbo na-adịrọ involved ma every day onye Igbo ga-anọ na meeting agbakọ ọnụ ma ndị ọzọ agbakọ ọnụ e mee meeting e kwuo ife a ga-eme megide onye Igbo megide ndị Igbo ọ gbachi nkịtị e mee anyị ya o nwezie ka ife ha na ha akpa akpacharụ n'ime ma nkwa e kwere na emezuru ọ mapụta ọ gwa gị na ha na-amarginalizekwana gị kedu ihe dị ife ahụ iche gwa m ya na comment section ka m nụ ihe ebe afọ dị iche na onye igbo anọrọ na ya ka m gwa gị ndị igbo nọ dị agbachi nkịtị ị makwa na e wuru marginalization na- na- na-asa anyị isi mana ọ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme onwe anyị ọ bụrọ na anyị afụrọ onwe anyị n'anya but a ka nwere that few bad elements nọ na high places na- na-eyi anyị egwu that is just the truth na ife nwanne mmadụ na-eme nwanne ya na north mere ife nwanne na-eme nwanne ya na north it doesn't mean that na o nwerọ ezigbo mmadụ ndị nọ na north but you can imagine that ihe m ji ewute eto marginalization because ya chọrọ ka m jiri ekwu okwu ka ndị be anyị nụ onye nwere ntị ka ọ nụrụ o nwee onye na-amarginalize gị na this country mụ na gị nọ na ya kịta bụ nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị ọma dịka ma nke a ọ na-ekwukwu ya ọ bụrụ pdp ka mụ na gị naabọ bụ ndị igbo na-atụrụ since 1999 a na-eke ya o ruo ndị o ruo this time ndị north achịa o ruo o ruo next time ndị south achịa anyị na-atụ anyị na-atụ pdp o ruo mgbe o rugidezi ọ wụrụ nnọọ nwanne anyị nwoke ka ọ ga-erutu ka a pụta a tụọrọ ya a sị na a ma emezi zoning again na that board of trustee ndị pdp nwanne mụ na gị naabọ nọ dị ị chọọ ahịa nye m gụọ list fa fa nọdụ ya ha nọdụ ya mee decision ha nataba ha kwuru gịnị onwezi onye na-agbapụtazi sị na ha ekwetarọ ife e kwuru kedu onye ha sara ife ha burugoro plane ma ọ bụrụ egbe gbogogogogo si north gbadata ala Igbo bịa sị nọ na manya onye kọrọ gị a na-use ụmụnne ha nọdụ na polisi ha nọdụ na sineti ma ha bụrụ gọvanọ ha bụrụ gọvanọ e kwe fa nkwa e kwe fa nkwa ha atịba ka ndị isi adịrọ mma emezie ọ bụrụ na nkwa e kwere fa na emezurọ ya ọ nachighatazi azụ maka na ọ ma na anyị dị sentimental na anyị dị emotional ọ gwabazi anyị na a na-amarginalize anyị mgbe onye bụ onye nọ n'ọkwa mgbe ọ nọ n'ọchịchị kedu ihe o butere anyị ka ihe o metere anyị chetakwa na last year mgbe a na-achọ ime election a ọ nwekwa gọvanọs ndị mabiri bana sị release Ọhamadike sị mee nkea sị mee nkea sị mee nkea taa taa kere ebe ba na afọdụ enyego Ọhamadike afụgo fa ha ekwukwara ya again election aga na e usegokwa fa mee ife a chọkwara ime ife ahụ e kwere na nkwa na e mesịa ọ bụrụ na emerọ ya ọ gbachighata azụ gwa gị na a na-amarginalize gị onye ruo onye kwuo na a na-amarginalize nya nwa na-alụpụ gị ya na ọ bụ asị na na onweghị onye na-amarginalize m because na onye anyị na-ego fuel 1000 something ka everybody na-ego fuel ọ na-esi nwe security na be m ka e si nwe security na north nwee na west onye ife si gara ọnụ ka o si gara ọnụ ebe niile ọ na-esisiri onye ọbụla ike ka o si esiri ife ike onwe onye na-amarginalize m ụmụnne m nọ n'ebe a na-ekwu ya bụ okwu the truth bụ na ife na-ewutekarịcha m n'ife a bụ na fa nọ n'ebe ọbụla a na-eme those decisions gwa m anywhere i che na a na-amarginalize ya anyị bụ ndị Igbo ka m gwa gị a fụ onye be anyị bụ onye Igbo nọ na ya a na-use our brothers na-eme anyị ife n'ife nwanne na-eme nwanne ya na north onye a anọrọkwa na gọọmenti ị ka na-imagine ife onye a nwere ike ime na ọ bata as gọvanọ asịrọ m onye mee business nya enwena gain mana o nwere ife ọ ga-abịa imezie na ọ ma-adị mma ọ ma-adị mma onye chekwa iru nya chee azụ onye chekwa iru nya chee azụ maka na echi dị ime onwe onye ma ife nya bụ echi ga-amụ so ka anyị jirinụ nwayọọ ka anyị mara ebe nsogbu anyị dị ka anyị wee mara ebe anyị ga-esi na-attack ya daalụkwanụ ụmụnne m nke onye chiri nya zere onye nwere ntị ya mee gịnị nya nụrụ